ihe gbasatara Igbo community state n'ebe anyị nọ anyị nọ n'Ọhaneze onye isi Ọhaneze eburu iwu Ọhaneze pụọ ya isi na

nke ndị Igbo niile gbara gburugburu bụrụ nke ndị South East, South West, South North and South South ana m ekene gị o nweghị ihe ịma ha because mee ekwuo na ya detuo ya na Igbo community anyị mere ntufu ga-echigha azụ ee Igbo community m bidoro n'obodo a kemgbe 1986

asị m onye ọla ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ibe akwa ibe enwe enwe ahụ mbọsị nkwọ ọ ga-ala anyị mma echi oye ọ ga-ala anyị mma nwanne echi eke nke ya ala anyị mma nke si na rukwa afọ ọzọ ọ ga-apụtara anyị ọma anyị ga na-eje na-abata n'udo Igbo community na Ogun State ma n'ebe niile ga na-aga n'ihu n'afa Jizọs anyị ebughị ụmụ ọhaneze ife ọjọọ n'obu anyị ji akwụkwọ ndị ọhaneze ọhaneze na-agakwa n'ihu n'afa Jizọs ife a na-ekwu that onye ọchịchị onye fụ onwe ebe onye ọfọ ọchịchị ya were ọfọ na-aga maka ịhụ ife ọfọ ka ọnwa Em, ka anyị na-aga n'ihu ife mberede agaghị eme anyị anyị ga na-eje n'udo bata n'udo afịa anyị na-azụ a ga-azụ ife ndị na-arụ ọrụ oyibo ga-arụta ife ọma ụmụ nwoke ndị alụbeghị nwaanyị ga-alụ nwaanyị ndị nụgolo na-amụtarọ nwa ga-amụta nwa ndị mụtagoro nwa Chineke ga-enye ha ihe eji azụ ụmụaka ahụ ha zụcha ya ụmụaka azụkwa anyị n'afa Jizọs From my right bụ Onowu Ndigbo Ifekowajo.
ndị Igbo ekele m nke onye chi ya zeruo ndị kwuru okwu ekwugo okwu ụwa dị mma Ezeudo Chief Ignatius Uzoigwe e soro amara ụzọ i soro onye ma ihe gịnwa amara ihe mana i soro onye na-amarọ ihe ị baa n'ime ọhịa

ekelere m ụnụ na-asị m n'ije ahụ ụnụ jere ụnụ bịara maka Ọ i- ije ya enwe isi ije bụ ebidi ya ọ na-atọ ụtọ ụnụ jide otu n'oche aha m bụ honorable Michael C. Ọkwandụ by his grace Ichie Abịa ije unu bịara ga-adịrị unu na mma ebumnobi unu ọ ga-adịrị unu na mma ndị unu bịakwutere nabatara unu ebe ọ bụla unu na-aga ga-anabata unu
Afa m bụ Obi Ikenna, member of the Palace and the Palace Treasurer.
ndị ichie ekele m unu igwe ezuru otu a si eri otu ihe eju akwa onye ọbụla ihe dara mmiri ọkwa ọkwa ka ya ibidozie ewere aka megide
Presido!
ana m eji ohere a ekele

so biko eji m ohere a na-enwe aṅụrị na afọ ojuju m dịka esi wee nabata anyị my able legal adviser my able uche uche a si PRO state ama ebe DP ana m ekele ebe onye ọbụla lawyer ọnọrọ mfọshọrị
ochie a ndị Igbo committee gere

ekwene ka anyị mee mistake one thing bụ na this issue anyị ekwetego na anyị ga-eje somewhere after ka anyị fụsịrị gị so many of us nọ ebe a bụ dịka anyị mere agree na anyị si ebe a pụọ ọ nwere ebe ọzọ anyị na-aga hmm. mana ebe a nọ kịta ama m na Chief John Ọgụ abụrọ mmadụ na-ekwu okwu na-enwerọ meaning he's my friend so a sị na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-arụ aka maybe ọ bụ na nne ya nọ ebe ahụ nna ya nwere ike ịnọdụ ya mana for now amabeghị m ihe John fụrụ mana ọ dị m ka o nwere ihe ọ fụrụ o ji wee kwụrụ ọtọ wee kwuo okwu a maka na John anaghị ekwu ihe ahụ ọhụ mana John anaghị ekwu ihe ahụ so o nwere ihe ọ fụrụ o ji na-arụ aka ebe ahụ which mụnwa afụbeghị mana o nwere ike ọ bụ na eze udo afụgo because eze udo na John anọgo n'ifekọwaji for the past how many years